ana m ekene onye enu na-ekene onye ana wee na-asị na ọ ga-adịrị unu niile na mma ọ ga-adịrị nwoke na mma ọ ga-adịrị nwaanyị na mma ebukwelu m bịa tata ka m gbọrapịa ebu m n'ọbịa ka anyị nọkọọ ọnụ ife m ji maka ya bịa tata bụ maka ndụ ụwa n'ọnụ oyibo life life is a teacher ndụ anyị dụ bụ nnukwute nkụzi o nwe mgbe mgbe anyị na-eto ka ka Bright Chimezie gụrụ ya n'egwu that life is a teacher life is a teacher ụfọdụ n'ime anyị amarọ ife ọ mean ị ma na a mụọ mmadụ a mụọ nwa otu nne na nna na-azụ ndị nkụzi ya na-azụ ọ na-eto ndị nkụzi ya na-azụ ụmụnna enye aka uncle eh, aunties onye ọbụna enye aka a na-azụ n'ụka a na-azụ ama m mgbe anyị na-eto mama anyị were anyị tinye n'ụlọ ụka a na-azụ azụgidezie onye nwe o nwee ebe a ga-azụlu onye nwe ndị oyibo sị na 18 years ọ depend o nwee ndị 20 nwee ndị ga-agakọwa aka nọrọ n'aka nne fa na nna fa a ka na-azụ fa at 25 mana udo ma ncha niile wụ ọzụzụ azụgidezie onye nwe e mechekwa eri onye ahụ azụbazie onwe ya maka na mgbe ahụ o nwe mgbe a ga-azụgide ịbụ na ndị nkụzi ahụ niile ma akwụkwọ niile ị gụrụ e ndị kụziri gị enyego enyego ebe nne na nna na onwe enye enyego ebe ndị ụka na onwe enye enyego ebe ụmụ morals niile a build on you inside you wụzi mgbe ị ya-ebido use bie wee zụbazie onwe gị so those morals ga na-actizi as nne na nna gị na-act as ndị nkụzi maka ị pickichelụ from ma ndị village ma ụmụnna ma ndị tọ gụ ọ nya ka ndị Igbo ji agbakọ ọnụ wee na-azụ sị na ọ bụrọ ofu onye nwe nwa azụgidezie onye nwe o nwe oge ọ ga-elu a rapụ onye nwe ị wee bidozie wee zụbazie onwe gị usezie those morals mgbe anwa a na-azụ gị fa na-aghọlụ gị ada na-aghọlụ gị mgbọ ụwa na-atụ ụwa pịa mgbọ fa etie ghọlụ ị ghọtarọ ife na-eme maka na ị na-eto a na-ekwu na ị bụ ụmụazị so uche gị adịrọ ya o nwekwarọ ka ị ga-esi ghọta maka uche gị akarọ elu so mgbe ahụ ndị nkụzi ndị ọrụ nọ na skuulu ndị nke skuulu a- mgbọ tụọ aghọlụba gị E- e, nne na nna gị a na-aghọ mgbọ ndị ụka a na-aghọlụ gị mgbọ maka na ị wụ nwatakịrị oge luzie mgbe a ga-arafụ mgbe nke ị ya-aghọbazi the mgbọ maka na ụwa ndụ a dị n'ime ya ara agba gị nkịtị otu ndụ si wee nọrọ whether ma ị na-eme ezigbo ive ma ọ na ị nara eme ezigbo ive whether ma ị mara mma ma ọ na ị mara mma whether ma ị dị njọ ma ọ na ị dụrọ njọ otu ma ị dụ oji ma ị dụ ọcha ndụ a dụ n'ime life ga-akụziliriri ive mgbe ahụ ka ị ya-anọzi ghọbazie mgbọ ghọbazie that mgbọ sọsọ wụzi o si n'iru o si n'azụ ụfọdụ ị na-agba mbọ ọ ghara aga mgbe nke ị ya-amala ma ndị like gị ma aghụghọ ma asị ya bụ ka ụwa si wee dị and onye nwe mere na ibe a na-emezi ọ na-ebu onye nwe ma ndị ọ na-ebu ajụ ma ndị ọ ga-ekolopụ obu ma ndị ọ ga-etinye n'ọya ị ghọtago onye agbadosiri ike onye ya na chi ya agbadosiri ike mgbe ahụ o nwere ndị ọ na-atụchala ma ọnwụ ifugie ọnwụnwa esi n'elu si n'ala mgbe ahụ ka ị ya-arealize sị ọ kwanụ ive ọ kwanụ ive a ka a na-agba azọlụ m nne na nna m na-emere m ụfọdụ na-arealize kwa ụfọdụ anara arealize mana that time i chee uche ọfụma ị fụ na ọ ya na ibe niile a ka a na-akọrọ gị maka ụwa akwụsara ọ kwụsịrị at all and o jiri maka were atụ gị mgbọ ọ nature ọ ka ụwa si wee dị so ọ bịazie na-apịa gị ya iwe ị kwadoro ọfụma ọ bụrụ na ị useru the morals ọ bụ na ma nke a kụziere gị n'ụlọ akwụkwọ ma nke a kụziere gị n'ụlọ ụka ma nke nne na nna gị kụziere gị mgbe ahụ ka ị ya-achịfụtazi wee use onye ị ghọtago ọ bụ na a zụlụ gị ọfụma ọ na-apịazi gị ikuku ahụ bịa na ịbịa bu gị ị kwudosie ike maka na ị ya-echeta na ndị ụka gwa gị fesie Chineke gị echezọkwana Chineke i cheta na ndị ndị nkụzi gwa gị gị gụsie akwụkwọ gị ike i cheta na nna gị nne na nna gị gwa gị gị kwụba aka gị ọtọ ụmụ ibe niile a dị important maka ndị na-eto eto ma ndị tochegonụ so a bịazịa ụwa buru bịa iweziela ụmụ ive a na-aga idi o vuo gị daa side ive na ọ ghara ikwe ka azụ gị lu ana maka na onye azụ ya lulu ana bụ onye e meriri emeri ọ nya ka m na-achọ ka m gwa anyị ka m chetela anyị onye ọbụla na-ege m ntị ekwekwana ka azụ gị lu ana ma ọ bụ ma nya wụ ive ọ ga-apịa gị ya ụwa ga-akụziliri gị ive ọ ga-etichi gị lesson inene and o nwere ka ọ kwụsị na ọ kwa that lesson ịmụtachazie asị m ịmụtachazie ya wee dịzie used to it ma ka e si aghọ dị ada mgbe ahụ ka ị ya-agazi mụọ nwa nwee family nke gị ị kụziwekwa ve ghọbakwa mgbọ nke gị ma nke ve ịghọtago ọ ka ụwa si wee dị so onye agbana ọsọ onye asịna na nke ya ka njọ mana o nwe ka o si wee dị ụwa mee gị ive o nwere ike o si through friends o nwere ike o si through family o nwere ike anywhere ma gị mara amala na ọ bụrọ sọ gị makwuola amala na chineke nọ ịghọtago mara amala na ị kwụba aka gị ọtọ na ụwa ga-aga ọ bịa ọ bịakwa ka ebili mmiri ọ bịacha ọ nachighakwa azụ ọ ndị mere ajọ ive ndị akwụbara aka va ọtọ ka ụwa ga-aga ọ bịa obu obu otu ọ pịa va nya azụ va elu ana so ọ nya ka m na-achọ ka m ọ nya ka m ji maka ya bịa ka m tụnyere unu onye nwekwa comment nya o luo na comment section o tinye ọnụ ịghọtago comment ya ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu ọ ka bụ nwanne unu nwoke bịara wee na-asị na ọ ga-adụla onye enu mma dụla onye ana mma biko si tụsa ozi a na ọmụmụ ka anyị bịa ụmụ ive anyị chezochala echezo ọ na uche anyị adụrọzie ka anyị bịara ka anyị chetakwa were ya wee kụziere ndị amara ma ụmụ a na-amụ ịghọtago maka na Igbo dị ike ngwa ọ ga-adịkwa na